tikulandireni ndithu nonse amene mukuonera kanema ameneyo wa Luntha kulikonse mm, dziko lonse lapansi ah, kwacha bwanji kumeneko Ife ndithu kuno iyayi kumakaona ka mphepo yako nkumayamikira kuti Yehova watidzutsa ndi moyo aah sizatengeranso kuti ndi wamphamvu kapena ndiwe wachuma kapena ndi wotani kumangothokoza basi kuti kwacha bwino pomakhala tsiku lachinayi iyayi aah ndekuti sabata imeneyi tatsetsereka nawo mtsetse umenewo podzafika pano. Ine dzina langa ndi Alison Banda koma sindili ndekha.
Yes. chili m'manja chikondi Mutu umodzi susenza denga. Susenza denga. Ine langa ndi Thandiwe Mzumara. Ko- Mmene wanenera kale mzanga Alison kuti iyayi ifeyo tiyamike choyambirira kuti muli pamenepo. Mwatithandiza kudzuka. Chifukwa penatu ukakhala kuti walawirira ukuthamangira pena pake. Umakhala ndi mantha ukakhala kuti mumsewumu ukukhala ngati ulimo wekha. Koma ukakumana ndi anthu ambiri amene zikuoneka ngati akuyendanso nawo mumsewu, iyayi umalimba mtima kuti aa okay ikhala ngati nthawi yake yodzuka ndi yomweyi ndithu ineyo sindinalawirire kwambiri.
Komanso mwina kungotengerapo mwayi kunena kuti pali ntchito zina zimafunika kulawirira komanso bizinesi zina zimafunika kulawirira. Chifukwa pali bizinesi zina zoti pakadali panopa kwa iwowo ndiye kuti yatentha, ikamafika cha m'ma 6 koloko imakhala kuti yazizira. Yes.
ndikupatsa chitsanzo kuti mupite ku devil street pakadali pano kunsomba yes panopa kwatenthana kumeneko oh yes ndekuti ikamafika cha mma 6 koloko 7 kolokomu kumakhala ngati kwazizira nde ndi nthawi yabwino yonena kuti yayi osanyozera chimene chimakupatsa mchere kudzambatuka mwamphamvu nkupitanso nkukachongetsa tikiti nthawi yabwino mmene ino ndi ife tadzukira pakadali pano nkhani yake ndi yoona kutchola khobwetu ndi mmawa ndi mmawa and akuti the early bird catches uh, most of the worms
kadakhuta nyongolotsi Mm, pa chichewa chake akuti kammawa kadakhuta nyongolotsi Eh, ayi ndizoona ukafika ukalawirira chonji ayi umakakhala ndi maoption ambiri to say okay and umakhala relaxed let's be honest ukachedwatu chena chichonse umapanga mwaphuma zinaso umayiwala kupanga olo apo ayi umapanga mosalongosoka pamene when you do things in time umadziwa to say umakhala sukhala pampanipani Mm. you know uma- sufinyika yayi umapanga mwadongosolo komanso mtima uli pasi chifukwa nthawi zinatu chimene chimawavuta anthu nchonena kuti foti kuntchito tinapita mwaphuma tayenda mumsewu mwaphuma ku ofesi kujaso mwina mmene tinawerukira dzulo tinangosiya mafailo ena ndi ena pena pake basi phuma lokhalokha ndi kuti mukasayina uku kukasayina uku mukapanga china zimangofunika basi kulawirira nkukakhala pansi nkudekha Eh, chifukwa zolephe- zolepheretsa moyo sizo- sizilephera yayi of course not of course not and ikakhala business ndekuti ukalawirira mujaso umatha kudya masamu bwinobwino kuti okay business ya dzulo inayenda motani lero what can i do better to make sure that i even get more customers ndekuti choncho moyo umayenda zikakhala ku office space

Apapa taliyamba tsiku limeneli iyeyo ndine tikakamirana mpakana cha m'ma 9 koloko m'menemu chifukwa ndikuti pa half past 5 tikhale tikupatsani za nyengo kuti kodi anzathu amenewa atiwuza zotani kapena atiuza zotani Yes. kuti nyengo ikuyenda motani pa 6 o'clock tikhalenso tikupita ku mapemphero paja Oh eti? yes ya mwambo wa nsembe ya misa and monga lero lachinayi

mulungu zilibe zoti ayi zili pa tv kaya sizili pa tv kupemphera ndi kupemphera Ndi kupemphera basi. eh, kenako tizabweranso ikadzatha mwambo wa nsembe ya misa pa 7 koloko Mm. ndiye kuti ka 30 minutes kamenekoko kudzakwangula ndi kuona kuti kodi dzulo mkati mwa tsiku munachitika zotani. munachitika zotani kodi Kuona akalindiza kuti komanso- anayendako bwanji ku parliament Eh, tili- iwo ndithu tikamabwera 7 koloko adzakhale kuti nawonso ticheze nawo kuti Tiapatse mpata nawonso atiuze kuti anayendako bwanji ku parliament kumeneko eya ndiye kuti iwo akangoti amaliza ife tidzabwerenso pano nkudzaomba mkota chifukwa pa 8 o'clock paja timakhala ndi daily reflections mm, ndiye kuti half past 8 tikhalenso tikupatsani nkhani enanu mwina dzulo munali busy kwa basi Actually, remember half seven. Half Yes. seven news zobwereza, half eight nkhani zobwereza. yes nkhani zimene za mchingerezi nza chichewa Yes.
e, osayiphonya kanema wanu amene ndithu kanema waluntha ife timakhala pano kukuphunzitsani kukudziwitsani komanso kukusangalatsani ndimati tiyambe nkanyimbotu pang'ono Yes. Eh, ine ndakuonani kuti mwa- mwa- mwa- mwabopha Oho. mwabopha Yeah, that's, that's, nako, nakongwa. mwakongwa nakongwa Eh. so eh, zimafunika kuti yayi Usadikire nzako kuti anene kuti komatu iwe ukukhala ngati wazizidwa. Wekha uzimva kuti yayi ndazizidwa ndivale cha mphepo. Komaso nthawi zinasotu ngakhale kuzizidwa kuli apo kumangotengera kuti koma nditchene motani chifukwa inuyo mwatchena eeh nde zoti inuyo mwavala kuti mwazizidwa mudziwa ndinu ife tikuonani kuti mwatchena ndeno ife titenga angle yoti mwatchena. Ai zikomo. Ine nzanu ndavala monga mofuna kupherera mphepo koma iyai tathokoza. Munakamba za nyimbo. inu nyimbo imene mukuganizira ndi yanji tiyambe joseph tembo amati satana walephera chifukwa choti mamawa ngati uno um, pali nthawi zina dzulo madzulo uh, nafatsako ndinalowa nkhalango ya ma- Eh, pali nkhani zingapo zimene ndazipanga folo koma pali zinthu zina zimene timakhala anthu ife Ah, ife pa tsamba la mchezo lina panali nkhani zambirimbiri dzulo Oh, yes. Eh, zimaoneka kuti wena amakhala ngati kuti akuyipitsa nkhani za anzawo ena kuyipitsa zotani Kodi zimene- koma nthawi zina amakhala kuti mulungu akungokonza mbiri yako nyengo zako zisatifooketse ifa anthu amayankhula ndithu Oh, yes. anthu adzatiyankhula ndithu anthu amayankhula ndithu ndipo anthu adzayankhula Oh, yes. koma ndimafuna ndinene kuti nthawi zina amakhala kuti ndi satana chifukwa tikawerenga buku la, la yobu chapter 1 amakamba kuti yobu sanamchimwire mulungu sanapange chilichonse cholakwika koma eh, tsiku lina kuti adakapezeka kuti ah, angelo atakapezeka pamaso pa yehova kumapeto kwa, kwa mndandanda wa angelo umenewu kumdipiti umenewo adakapezako satana ndiye ambuye anam- a- anamufunsa kuti tsopano udzatani kuno ndiyeno adamuuza kuti ndikudziwa chimene ukuzembera wamona mtumiki wanga ukufuna chakuti chakuti chakuti mwachidule nkunena kuti ayi yobu sungamkwanitse iweyo ndiwolephera Yes. so nthawi zina timakumana ndi nyengo zina zake timaona ngati mulungu watitaya nkumaona ngati popeza ntchito sikuyenda mwina bizinesi sikuyenda ah, kaya chilichonse chimene tikupanga mwina sichikuyenda nkumaona ngati mulungu watitaya koma mm, mulungu amayima nafe Komanso mu zofooka zathu momwemo, Mulungu amapezeka kuti watipatsa msewu ndi dongosolo. Ndiye ndimafuna tiyambe nyimbo imeneyi ya Joseph Tembo, paja lero ndi lachinayi, timabwererako m'mbuyo pang'ono. Timachitako ka throw back pang'ono. Timpemphe mzathu Chifundo Siliya amene iyayi mmawa uno akutithandizira pa makina ku Final Control Centre. Tibaonere nyimbo imeneyi ya Joseph Tembo, tikhale tobweranso kuseri kwake.

chifukwa chani Mm. amalimbana ndi anthu amene akuona zokuti nawonso akuli- akulimbikira kwambiri zinthu zomapanga amasomphenya Mwaona?
anthu amasomphenya anthu olimbikira kwambiri zinthu zo- zomapemphera ndi zinzake ndi amene amalimbana nawo ifa choti amaona zokuti ayi amenewa ayenera kuti awagonjetse mukuona kwake pamene wina ukamaona zokuti satana samalimbana nawe Mm. wina udzigugude mu mtima kuti Udzi- udzimvere chisoni there is a possibility anakupanga kale recruit U- uli kale mutimu mwake uli kale mtika iweyo Mm, Suku- uli mtika mwake Mm, sukudziwa ayi uli mtika zikufunika tizidziguguda mu mtima kuti kodi moyo wanga wa tsiku ndi tsiku uku- ukuyenda motani ndimakonda kukumbukira nyimbo ya mm, Mm. uh, grace malemu grace chinga Mm. ali kuti Mm. album yake yomalizira ya nzaulula ija Yes. anayimba nyimbo yoti ali kuti Mm. mm. amanena pali vesi imene amanena kuti chakuthupi chimayambira ku mzimu Eh, mawu- mawu amene ndi amphamvu. yes. chimene timakhala tikupanga kuthupi chimakhala kuti our spirit is also involved Mm. our spirit is more involved than we care to admit Mm. And kawirikawiri chi conscious ncha timanena kuti eh ayi conscious Mm. inandigwira. Umakhalatu Chi, mzimu umenewo.
kachikumbumtima. Ehe, ukamati Mm. kachikumbumtima kanandigwira umakhalatu mzimu umene uja. Mm. It's the spirit trying to guide you to say no, this is not Chi- the right Chifukwa way. zimadabwitsa kuti anthu ena mmene amachitira zinthu nkumanena Mm. kuti koma awawa chikumbumtima ali Ali nacho. nacho and in, or in true sense chikumbumtimacho apart from the fact that yes sometimes mwina the mental side of us Mm. imatha kutitsutsa to say mm -mm. our minds, koma penanso imakhala kuti ndi mzimu umene ukutitsutsa, mzimu chifukwa chonena kuti yes we are flesh but we are also spirit We are spirit, and yes. zinthuzi mwa ifeyo timayenera kuti we what side comes out more is if what we let come out more ndiponso mwi- mwina ku- kungonena kuti kawirikawiri thupili silingamagwire ntchito bwinobwino popanda mzimu oh yes kutsogolera actually nde ndeusochera kwa basi usochera kwa basi upezeka ndi zimene zimapezeka zokuti satana sakulimbana nawo mm. chifukwa amadziwa kunena kuti mzimu wa awawa taupanga kale control tinaupanga kale control olo wapwaye tinene kuti paokha iwowo ngati athandiwe mm. ah, amaoneka kuti iwowo koma zakuthupi zimene zimasangalatsa amakonda zimene zizi mm. you know we believe so much and the one thing about uh, the fact that we are both spirit and human mm. we need to feed both sides yes. but we tend to feed one side more than the other And kawirikawiri the side that we feed imaonekera mu zinthu zimene timapanga. Timapanga ifeyo. You know, mm. if we, all the time chimene ndingadziwe ine ndikupanga ndikumangonena anthu, all the time chimene ndingapange ndikumangolimbana ndi anthu, all mm. the time mm. koma ndanyoza awa koma ndatani watani wayambana ndi awa wamenyana ndi awa mm.
koma ndakapalamula mlandu uku chima zima zichita kuoneka kuti mzimu wao wao wao i think thupi lawo limawalamula much more than mm. mzimu mm. wao chifukwa mm. mzimu wako ukakhala kuti you are trying to balance it out and balancing yonso sitikutanthauza kuti ikhale 50 50 ayi chifukwa komanso ikamanso timanena 50 tima, 50 tima, um, umunthu um, umadzalowapo mzimu wako umakupanga control fa mwachi- mwa- mwachilungamo chake nchonena kuti mmene mukambira zonena kuti wa- u- wayambana ndi uyu wayambana ndi uyu wayambana ndi uyu mzimu wako ukakhala kuti ukugwira ntchito mwamphamvu umakupatsa nthawi kuti mm, tadziyang'ana Oh, yes. unayambana ndi awa wayambananso ndi awa vuto ndi ndani Ndi ndi iwe mwinanso mavuto ake ofananafanana. What is ofananafanana the common denominator? It is you. its you You have to sometimes kuzikhazika pansi uzilangize. Ujeni Biggs anayimba nyimbo kuti ati ndikhale pansi ndizilangize. Nyimbo Ndikhale pansi imeneyi, ndizilangize, mm. Zimaoneka ngati za majokes akamanena eti. And sometimes ndimaona mamimu ayi ndikufunika ndikhale pansi ndizilangize. Koma kunena chilungamo sometimes you need to sit down and reflect on yourself for Ndi- real to say kuti kodi ineyo what are the constant eh, e okay occasions that keep happening in my life pali zinthu zina zimachitika repeatedly in our lives chifukwa chonena kuti there is something chimene i think ifeyo tikuyenera kuphunzirapo but we are failing to grasp kuti kodi tikuyenera kuphunzirapo chani and if because of that we keep on making the same mistakes ndipo mo- mongogwirizana nanu athandiwe um, umadzaona nthawi inake yonena kuti pali ma issues ena ake kuti amangobwera mobwerezabwereza Oh, mmoyo yes. wako nthawi zina zake umafunika ukhale pansi Udziyang'ane nkudzipatsa nthawi bwino bwino nkuyang'ana kuti kodi Yes. ichichi chimangochitika chifukwa cha chani because sikuti zimangochitika kwa munthu mmodzi even in a family pali nthawi zina zake mmadabwa kuti ah komatu izizi zimakonda kuchitika chitika izi ndi nthawi yonena kuti mwina akuluakulu tonse tikhale pansi nkuyang'ana kuti kodi vuto ndi chani Yes. timalakwitsa chani timachita motani iwe nthawi zonse ku ofesi amangokuuza kuti umabwera mochedwa kodi sungadziyang'ane wekha nkunena kuti ndidzidzuka msanga Amen. ndizidzuka Alarms, msanga ungasinthe nthawi yotchera ndingosintha alarm. nthawi alamu yanga ndingoyisintha kuti ikamati firi koloko nzikhala ndadzuka ndasamba mwina ku ofesi ndisinthe zinthu zi- zinatu nzophweka kunena kuti uzipange Zophweka.
Eh, It just nzabwinobwino. takes one making the decision. koma nthawi zina mmene timayambira programu ija timakambapo zonena kuti nthawi zina amakhala kuti mwina Ah, abale ena ndi amene akutibweretsera nkhondo um, nkumaona kuti zikukhala motani ndi muja joseph tembo amabwera kunena kuti ah, satana ndiwolephera Satana ndiwolephera. Eh. koma you know sometimes like you, you rightly said nthawi imene ija tusei kunena kuti anthu amalankhula whether you do good or you do bad okay at the end of the day iweyo uzitha kukhala ndi ku- have peace of mind with the decisions that you make mm. osati kuti zitengere kuti i koma ndikapanga zakuti zakuti awa anena kuti chani chifukwa ukatengeranso zimene ena ake amene akufuna kuti iwe ukhale nde umapezeka kuti you are living life for someone else let us be honest there is a reason why ndimakonda kunena izi there is a reason why you are alison amthandini mm. i have my own life to live i have my own business mm. you have i have mine business as well you have your own life mm.
and let's be honest

It must also help us to discover how we can live our own lives without thinking about munthu wina aganiza kuti chani. Let's be honest, people are always going to have opinions about munthu mmene zinthu zako ukuyendesera. Iweyo as long as zinthu zako zikuyenda, chifukwa sopenanso nkhondo zimene anthu ena amatha kutibweretsera, we can easily fight them i- based on how strong you are, how well you balance your physical and your spiritual life The spiritual life. okay And the- how you balance the human and the spirit side of you to say okay Uh, uyu, you, and sometimes you can tell kuti zimene akupanga uyuyu mm. nkhondo imene andibweretsera uyuyu mm. this has nothing to do with the physical side this is spiritual this is spiritual chifukwa the, the fact that we are, we are spirit mm. it means there are also spirits that move around us mm. zimene sitimaziona zimene anthu ena amatha kufuna kubweresa pa moyo wathu kufuna kuzasokoneza chifukwatu umadziwa kuti when you also ukamapanga pour into the spirit side of you mm. pena umachita kumva mzimu wako kuti ukusowa mtendere because there is some spirit that is hanging around you imene munthu wina wake akubweretsa kufuna kuzakusokoneza ndipo izozo ndizoona nthawi zina munthu umafunika uzidziwa zonena kuti um, Mulungu amatiyankhula mu zinthu zambiri. Nthawi zina amatha kukuyankhula even ku maloto, nthawi zina amatha kuyankhula kwa anzako. And kumalotonso nde it's mostly yes. for most people. Amatha kukuonetsera kunena kuti uh, Alison mm -hmm. msewu uwu musadutse mm -hmm. dutsani winawo. Koma nthawi zina timapanga ignore oh, yes. zonena kuti Mulungu akutiyankhula because the Bible says the God is the spirit. Mm -hmm. Mulungu si wakuthupi. Mm-hmm. God is the spirit and the Bible says that those who believe in him and those who worship him mm-hmm. should be in the spirit. Yes.
And munthu ndi munthu anangopatsidwa mwayi wonena kuti amakhala ku thupi one komanso amakhala mu mzimu. Oh yes. Mulungu akafuna kugwiritsa ntchito munthu amabwera mu mzimu Oh yes. chifukwa kuti Mulungu sali ku thupi. No. Chimodzimodzi That Satana is why aka- he comes in our dreams. Yes.
Chifukwa in, in, that is where we meet the spirit. Chifukwa timakhala ngati kuti tikuziona ngati tili mu kwina china chake chikuchitika. and mzimu mzimu ulibe malire kuti pali khoma pali chani pali chani mzimu umapita kwina kulikonse Yes. so sometimes mmene mwakambira muja mwaka- mwayankhula mawu amphamvu kwambiri onena kuti ah, tagwiritse ntchito kuti nthawi zina zake ah, kumumvetsera mzimu wako chimene wakuyankhula komanso nkukhala pansi nkufufuza kuti ah, kodi akuti lero ndipite uko mzimu wako umakuuza ndithu ena amanena kuti "Ah, ine nkadadziwa ndinalotatu kuti ndisadapiteko yes Ukanakhala kuti mzimu wako unaumvetsera sukadapita. Yes, uh, Ndiona ngati tipite kaye ku nye- Ehe, ku zanyengo. tikuona half past five apa yakwana timpemphe mnzathu Chifundo Siliya kuti atigayire za nyengo lerolo tili ndi uh, Noel Banda komanso Alex German amene akutibweretsera za nyengo uh, zikatha zimenezi ife tikhale kubwe- tikubweranso kuseri kwake

This morning it's cool with temperature around 17 degrees, Azimio temperature for Nkhotakota and Salima around 18, over Mangochi, Ngabu and Nsanje, but cold weather conditions over Mzuzu, Kasungu, Mchinji, Lilongwe, Blantyre and over Mulanje.

Mmawa wabwino kwa nonse, ino ndi nthawi ya zanyengo. Kuzizira kupitilira mmawa uno, tiyembekezerenso nyengo yopanda mitambo ndi nyengo ya changululu masana m'madera ambiri. Tikuyembekezera nyengo imeneyi chifukwa cha dera la mpweya wolemera limene lakhazikika pa mtunda wa Malawi kuchititsa kuti kwathu kuno kusamakhale mitambo. Kuzizira m'madera ambiri m'mawa uno monga ku Mzuzu, ku Lilongwe komanso ku Blantyre koma kuzizira momverera ku Nsanje ndi 18 digiri chimodzimodzinso ku Mangochi. M'mawa omwe uno tiyeni tiyembekezere nyengo yopanda mitambo komanso ya changululu kupitilira m'madera ambiri m'zigawo zonse za m'dziko lino. Koma masana kufunda m'madera ambiri monga ku Mzuzu kumene kutafunde ndi madigiri 26, kufundanso ku Lilongwe ndi madigiri 27 koma m'mphepete mwa nyanja mutentha monga ku Karonga komanso ku Nkhotakota ndi madigiri 29, ku Mangochi kutentha ndi madigiri 31, koma kwa Ngabu komanso ku Nsanje kutentha ndi madigiri 32. Masana omwewo, tiyeni tiyembekezere nyengo yopanda mitambo komanso nyengo ya changululu ndi mphepo nthawi zina m'chigawo cha kummwera, chigawo cha pakati komanso m'chigawo cha kumpoto. Zanyengo ndi zomwezi. Munali ndi ine, Alex German. Khalani odziwa, dziwani zanyengo. Eetu, anzathu a zanyengo amenewo, Noel Banda komanso Alex German kutipatsira zanyengo kuti kodi a Malawi mukamapita ku mabizinesi, mukamakonzekeretsa ana ku sukulu, mukamazikonzekeretsa kupita ku ntchito, mukhale mukudziwa kuti iyayi ah, ndikuyenera kuvala motere. komanso kunena kuti ndimakom konda kukamba mobwereza kuti kanema wa luntha ndi wa dziko lonse lapansi ena panopa apita kukakwera ndege eh, akupita madera ena ndi akutiuza kuti mphepo kunyanjaku iyende motani ndiye kuti ukamakhala kuti ukukwera ndege muja unyamuleko kasumbu ka- kasukumbo kako kamphamvu ah, komanso ah, mwina nkudziwako kunena kuti ah, kodi mmene mu nditenge tiyi wotentha kodi ndichite motani amatipatsa kauniuni wa tsiku mmene tingayendere zimene zili zinthu zofunika kwambiri komanso

Eh. sindikuzemberanso inuyo iyi Mm. pali anthu ambiri amene ndimaona and ndimawauza straight up to say why are you ruining the idea of tea by putting milk in there Chabu- tea is not supposed to masamba ati Tea akhale in my tea. opinion masamba ati it goes together with mwina achina uh, lemons you know ginger but milk Mm. yes it, it works and mwina it can taste good koma ndimaona ngati it defeats the whole purpose of tea ineyo I- ndimafuna kuti it should be very strong tea Mm. Okay, kale strong tea. ena so amachita kufika kundifunsa kuti osachosamo bwanji tea bag kuti yayi i want to taste the tea the whole process kapu yonse ndimumve kuti apapa nde ndamwa chani tiyi Uh, iz- izo zo- nzofunikira ndithu ifenso uh, mwa- uh, mwachilungamo chake tiyi mmene mwakambira ndizonena kuti ndi chinthu chimodzi kapena za umoyo zimathandizira zonena kuti tiyi uja tidzimwa ndithu nkunena kuti amathandizira kuti kutenthetsa misempha itambasuke bwino kuti mmakhala timafuta tina ntina tokanirira mkatikatimu timafunika kuti timene tijacho tisungunule ndiye kumumwa tiyi wotentha bwino uja ah, nkuona kuti tiyo wadutsadi tiyi enanso ngakhale madzi otentha Chifukwa- Madzi otentha, yes. eh, mamawa ngati panopa akuti pa za- nkhani za umoyo

The reason why ndimanena kuti inenso pena kawirikawiri ndimafuna a hot beverage in the morning is because anthu ena ndimasilira anthu amene akhoza kungolawirira mamawa the first meal they have is chips ya pachiwaya. Ineyo sindingakwanise ayi. Pa- pa- Chifukwa- simu- moti pano pati tati- ti- ti- tipite pa mchesi pa simukalimba ineyo ndipo sindingadya nawo ndizikangokuyang'anani mukudya chifukwa first things first i have not had a hot beverage Okay. So ineyo ndinaziziwa ndekha to say I think I'm not one for spontaneous food in the morning. No. No, I am not one for that.
But, uh, beverages. First thing, hot beverage. Okay. You know, tea or abayi or madzi otentha chabe just to lay foundation. Mmimba mwanga mumadana ndi kuzizimuka ndi zinthu zodabwisa. and ndikhoza kungomwa tea opanda chomwera Eh. you know 30 minutes ndimwa tea 30 minutes later and then i eat something else that works Koma first things first, chips cha pachiwaya. Mm. First things first ndikangotola ka ndi mtedza pena pake. Mm. Mmimba mwanga mmachita kundinasa kuti hayi yetu ndiye mwaziyamba dala. Mwaziputa. Kuti tani now here we are we are the consequences of your own actions.
Ah, tayankhula apa ndimafuna tionekonso kanyimbo msanga mamawa ngati uno sikuti zimafunika ziboyi ife ena pakadali pano akuonera kanema ali akadali mbulangeti ali pa foni Oh, yes.

Aaa nyimbo imeneyi nyimbo yabwino kwambiri chifukwa chonena kuti nthawi zina anthu amati akamuona Thandiwe akamuona Alison aaa amakhala ngati kuti mwina iwowo akhonza kumupanga control aaa mmaganizidwe mwawo pamene Mulungu adamuyikira kale msewu adamulambulira kale msewu iwe uma uma umayesetsa kuti mwina ndiyikemo mabampu mumsewumo Pamene Mulungu uja adalambula kale msewu, nthawi zina kuli bwino kuvomereza kuti a Thandiwe adadalitsika ndi mtolankhani wokhazikika. Eh, Kungomvomereza kuti Mulungu anamudalitsa motero, ndimaona ngati zimakhala bwino chifukwa mwayi wake Mulungu adakonza kale msewu. Wena adakonzera kale msewu onena kuti iwowo ndi amekaniki, wena ndi a accountant, wena adzakhala atsogoleri a dziko ndithu. Mm? Ah, Tipereka chitsanzo.

mm?
and mind you mm. both and at this point we are saying both chil- both children mm. two terms you can see wina anabwera koyamba anapita winanso anabweranso utati uone nzonena kuti nthawi zina kumavomereza kuti zo- mdalitso wawo awawa ndi mdalitso wawo komanso Ah, iwenso kumaudali kumanyadira mdalitso wako Eh, kunena kuti actually mudziwa chimene chimakhala kun- apart from wina kunyadira anthu ena they don't recognize the blessings that they have in their lives they are always focusing on zimene anthu ena ali nazo chimene chija nchimene chimatibweretsera Kuyang'ana m'mbale mwa anzako. kukhumudwa, yes chimatibweretsera kukhumudwa chifukwa sometimes like we said you are Alison I am Thandiwe why would you expect our blessings to be the same Do you understand? you are and That's so powerful. It is funny. It is funny because we need to realize to say anthufe, we are moving at different wavelengths. You know, it didn't aliyense ali ndi nthawi yake imene zinthu zimatha kungochitika. You know, and this is zimatengeranso zilibenso formula zinthuzi chifukwa pena Zimangochitika.
zimazaoneka ngati anthu kawiri kawiri anthu amene timakhulupirira mulungu timapemphera eti we have a tendency of kuona munthu wina ake amene ife tikamuona timamuona ngati sapemphera zikamamuyendera nkumadabwa kuti Ambuye chifukwa chani uyu zikumuyendera ine ndimapemphera sizikundiyendera why do we have that mentality? It's a bad mentality chifukwa chonena kuti chani at the end of the day we fail to recognize the fact that God created us all. He loves us and the With a truth of the purpose. matter is pali anthu ena he loves more let's be honest pali anthu ena ndi okonderedwa they are favoured by god more than others in one way or another and we are all favoured chabe kuti we are all favoured in different ways the Yes. problem is when you don't recognize how god favoured you you are only recognize how recognizing how god favoured that person iwe wina akhoza kumpanga favor ndi chuma Ndi chuma. business iweyo wakupanga fav- favor with very good health osagona kukuchipatala and somehow you don't recognize how good nzeru and somehow you don't recognize how favoured you are imagine that pali anthu ena ake onena kuti pena ukapita ku kamuzu central hospital for example just for a day you would come back drained and maybe even grateful and thankful to say ambuye i think ine am not Ziko. grateful enough I'm not grateful enough tionere kaye uh, katelele ching'oma kenako tibwerenso kuti uh, tizatseke just for the moment kuti tipereke mpata Misa. kwa mwambo wa nsembe ya misa

Ah, mzimu wake uziusa mu mtendere Yes. na nyimbo, nyimbo imeneyi ndi nyimbo yonena kuti imakhala ngati imavuta kuti iguge Ah, ndi nyimbo yoti imakhala ngati ikuyankhula zinthu zambiri zonena kuti nthawi zina ah, timadziwa ndithu kunena kuti ah, inetu mmene ndimamuonera athandiwe ah, mulungutu adamulambulira msewuwu kawirikawiri amakhala mwinanso anthu amene wakhala nawo pafupi nthawi yayitali eh, mwinanso ah, azichimwene azichemwali ma cousins a ma, ma, azakhali ndi ena otero Mm, nkumaona kuti a Thandiwetu ukha ngati zake zili bwinobwino koma nthawi zina nkumakhala ngati kuti kuyikako zokhoma kutsogoloko eh, amene zisamuyendere eh, mtawuni wapitamo zisakayende koma kuti inetu ndinawo mwayi olo mutapanga zotani olo mundita- mundipange zotani and pena timaona ngati it's lag

kuti tipite mlingo wina m'moyo wa tsiku ndi tsiku. Yes and you know one thing that I've always said is this mavuto they don't care kuti ukwapanga search kapena sukwapanga search they always come happiness is something that you have to make for yourself so the more you dwell on mavuto amene okha akukutsatira wa- rather than dwelling on how to make your life better is where the problem comes in pamene umayamba umaona ngati ah komatu Alison nchifukwa chani iyeyu koma zikungomuyendera Mm, ine si- forgetting nda- ndabwera osaziwa pamodzimodzi. kuti Alison yu, Wakhazikika iweyo pa mavuto. mindset yake is a positive mindset he decided to say mavuto ali apo ine I am going to enjoy life anthu timakamba kodi ndililire kunena kuti pali ma, pali uh, bu- mu nkhani za mchezo mm. ija amati nkhani zabwino zili mtsogolo mm. let us be honest a Nkasa adaimba nyimbo imene there's no better time than the present mm. komanso for you to have the better future you need to make it right now the better future that you're looking for
olo ndipo ukonze msewu wake sizimatanthauza kuti nde kuti uzingokhala phwi kudikira zabwinozo zikupeze let us be honest pali anthu ena yes they are blessed enough that zabwinozo zimangowapeza but there are some of us that we need to strive for the good we need to strive for the happiness we need to strive for the luxury that we, we know that we get in life chifukwa mavuto okha amangobwera sumakawasaka you don't have to strive to say ine ndikufuna mavuto pa moyo wanga koma for you to palibe amafuna Ah, mavuto Hmm? kuti mupite kunyanja you need to make a decision to say i am going to go to nya- kunyanja i am going to have fun

M- mukasankha msewu winawo zotsatira zake ndi izi whatever consequences are there let us not be surprised chifukwa chonena kuti chani you have made a choice make a choice to be happy if you make a choice to be negative to always be sad about the things you cannot control that is where the problem comes in let us accept life for what it is

the reason why tikunena kuti thri- strive for zinthu zabwino zimene ukufuna mmoyo mwako zizichita kuvuta zokha abale mwamva zizichita kuvuta zokha Kumaziyang'anana osa- osamautenga moyo kuchita kudzifinya kukanikako kuti tsiku lina mupiteko ku nyanja kukanika tsiku lina kuti mwina mwake mupiteko ku- kokasangalala pena pake konena kuti chifukwa chonena kuti anthu timayiwala zonena kuti munthu ali magawo atatu moyo thupi komanso mzimu pali nthawi zina thupi linso umalisangalatsa mzimu kumausangalatsa komanso tikamakamba moyo ndi nthawi ya maganizo yonena kuti upeze kampata kabwino koma- komanso uziganiza zinthu zabwino osati zo- zozipha iyayi iyayi mavuto samatha Mavuto samatha. at the end of the day so speaking of mwina anthu amene

komanso ena amapezeka kuti mzimu wako ku- kungokumaona munthu uyu, mzimu wako kumaukana Oh kumana. yes, and sometimes your spirit is not in connection with someone else's spirit. So let us learn to listen to the spirit. Let us learn to listen to chin- what is happening. Let us not ignore ourselves. Uh, on that note, ife tikusiyeni mmanja mwa Praise Umali ndi nyimbo imene yakuti ameni uh, komanso mmene tinafotokozera kuti pa 6 koloko pano tikhala tikupatsirani mwambo wa nsembe ya misa kuchokera ndithu ku balaka studios Kuchokera kwa ine Thandiwe Mzumara komanso mnzangayu. Alison Banda.
Tionanenso pa nthawi ya 7 koloko.